Gaeilge nach bhféadfaí Gaelú don iarratas, faoi mhír 6 an tAcht um Phionóis Báis.
On the morning of the execution my grandmother stood outside the gates of Loungtree and demanded his body and to be released and the the authorities wouldn't consider that.

He didn't come home for a very long time. Nuair a d'aistarraing Rialtas na Breataine mí Eanáir 1922, lean iarrataisí na gclann faoin rialtas nua, taisí daonna na nÓglach a fháilt ar ais. Shocraigh Micheál Ó Coileáin gur cheart dí-adhlacadh a dhéanamh ar chorpáin na nÓglach a cuireadh laistigh de phríosún nó beairicí míleata. Faraor, bhris Cogadh na gCarad amach agus cuireadh an cinneadh ar ceal. Tar éis Cogadh na gCarad, bhí deighilt shearbh sa tír. Bhí na mothúcháin polaitiúla as smacht. Bhásaigh rialtas nua an tSaorstáit 77 fear le linn Cogadh na gCarad. I 1924, dí-adhlacadh ceathrar i Muinseo agus athchuireadh lasmuigh den bpríosún iad. Níor ceadaíodh, áfach, dí-adhlacadh na bhfear a chuir údaráis na Breataine chun báis.

De réir suirbhé a deineadh i 1925, dúradh gur cuireadh an deichniúr i gcónraí gan chaighdeán i gcré fhliuch throm. Níor scéal dóchasach é. I 1926, bunaíodh eagraíocht dheonach Cumann Uaigheannaí na Laochra Gael, an NGA, agus thóg siad suim láithreach i gcás an deichniúra. The first memorial

soil. Thar na bliantaí, thriall dreamannaí éagsúla ar uaigheannaí na nÓglach, an NGA, comrádaithe an Deichniúra, Seanfhondúirí an IRA, Cairde agus Gaoltaí. Ar feadh blianta fada, théadh líon mór scoláirí ó Choláiste na hOllscoile Bleá Cliath ar mórshiúl chun na huaigheanna, Comóradh Bliantúil Kevin Barry. In ainneoin sin uilig, choinnigh rialtaisí leanúnacha orthu. Bliain i ndiaidh bliana, ag diúltú taisí daonna na nÓglach dá ngaoltaí. I 1961, ag searmanas do na gaoltaí, nocht an tUachtarán Éamon de Valera dearadh nua ar Uaigheanna na nÓglach. Ainmnítear a lán díobh leis ar leachtannaí éagsúla ar fud na tíre. I 1965, D'éirigh le feachtas eile an NGA, taisí Ruairí Mhic Easmainn a athdhúichiú ó Rialtas na Breataine. Osclaíodh an díospoireacht faoi uaigh an deichniúra. Ach ba leor tógáil na croise seo do Rialtas na hÉireann, is cosúil. Le himeacht aimsire, ba léir go raibh ag teip ar an bhfeachtas.

Each of these ten men have their own story, each of them are equal in what they have done, in what they believed in, and are each deserving of the same amount of recognition and honour and respect. Ar an gcéad lá Samhain 1920, an chroch a bhí i ndán do scoláire leighis 18 mbliain d'aois, an chéad duine den deichniúr, agus, an té ab óige leis. Primus inter pares. Maireann clú Kevin Barry fós. Rugadh i Sráid na Toinne i mBleá Cliath é i 1902, an tríú páiste as seachtar. Uachtarlannaí ab ea a athair Tom, a fuair bás gan ach sé bliana ag Kevin, agus thóg Mary Barry na páistí ab óige léi ar ais don bhfearann dúchais, Ceatharlach. D'fhás Kevin aníos ar fheirm i dTombeagh, go mór faoi anáil poblachtach Kathy, an driofúr is sine. I mBleá Cliath arís dó in aois a chúig déag is óglach é Kevin le Complacht C, An Chéad Chathlán. Seal i Scoileanna Uí Chonaill ar an gCuarbhóthar Thuaidh, áit a bhuail sé lena bhuanchara Frank Flood. Ghlac an bheirt acu páirt in eachtraí mileata le chéile. Bhí an chroch i ndán do Frank chomh maith. D'fhreastail Kevin ar Choláiste Belvedere, scoláire cumasach a d'imir iománaíocht agus rugbaí. B'aoibhinn beatha an scoláire leighis i UCD. He was a very light-hearted person. Now there's a letter that we have here.

That's not bad going.
I gceann cúpla bliain, óglach cruthanta ab ea Kevin. Mí an Mheithimh 1920, téann buíon óglach, Barry agus Flood ina measc, ag sealgaireacht arm sa King's Inns i mBleá Cliath. Dhí-armáil siad buíon mór saighdiúr, agus scaoil siad saor iad. Ar maidin an 20ú lá Mheán Fómhair 1920, bhí Kevin in ainm is a bheith ag ath-tógáil scrúdú leighis. B'fhada ó sin dó. Ag glacadh páirt a bhí sé, i luíochán ar bhuíon saighdiúirí ag Bácús Monks idir Sráid na hEaglaise agus Sráid an Rí Thuaidh. There were eight soldiers.

but some woman saw him and she thought the lorry was going to drive over him so she called there's a man under the lorry. Gabhadh agus tógadh go dtí an North Dublin Union é, áit a cheistíodh Kevin go trom. I ráiteas faoi mhóid roimh a chrochta, dúirt sé gur tugadh drochíde dó agus gur cuireadh faoi bhagairt a bháis é sa Union muna sceithfeadh sé ainmneacha a chomrádaithe. Ar an bhfichiú lá de mhí Dheireadh Fómhair, tógadh Barry go dtí an chúirt airm, an chéad cheann dá leithéid ag Beairic Marlborough. Cuireadh dúnmharú an Private Whitehead ina leith. Saighdiúir na Poblachta, níor aithin Barry an chúirt, agus tharraing a attorney, Seán Ó hUadhaigh, siar ón chás.
Kevin was.

agus fiú munar scaoil sé an t-urchar é féin, bhí sé ciontach agus an pionós a ghearrfaí air ná pianbhreith an bháis, rud a deineadh.
Rinneadh iarrachtaí ag an leibhéal is airde thall is abhus faoiseamh ó bhás a fháilt do Bharry toisc a óige. Níor ghéill an Ginearál Macready. Phleanáil Micheál Ó Coileáin tártháil ach níor éirigh leis. Scríobh Kevin a litir dheireanach dá chara Kathleen.